Good morning makosana pano tiyambe ndi kulira kwa Jessie Kabwila eya akuti tu pamaliro amakhala kuti kulira kwa ujeniwo abwere adzalireko pano ndi kulira kwa Jessie Kabwila namaliratu Jessie Kabwila akuliralira ndithudi ndipo akuchita kutsimikiza yekha nkhani zomangidwazi akuti iyayi ife tikulira kwathu nduku Tatiyeni timvere limodzi kenako tipitiriza nkhaniyi. Malawi Congress Party tizibwera kudzachongetsa belo konse kumene akutifuna ife tikhala tilipo chifukwa tikudziwa kuti 2030 wangotsala zaka zochepa tibwerera m'boma izi zizitha izi koma pano kulira kwathu ife nkwa Amalawi. athandizeni Amalawi.
Chabwino chabwino. Lerolitu ndilodzala ndi anamalira chifukwa tikupatsansoni namalira wina chakutsogolo kuno ndithu tikamaliza video imeneyi. Now nkhani ndiyonena kuti akutitu iyeyo ndoti kulira kwake sikwina ayi. Tingoti onse akongeresi amene akumangidwa kulira kwawotu iwowo akuliriratu Mmalawi kuteko. Kodi mukuwapangira zabwino a Malawi? Inu anthu akuboma inu. Mukuwapangira zabwino amalawi kapena mukuwapangira zoipa? A mcp viewers alibe nazo vuto mungawamange mene mungawamangire koma pamene muwamanga choncho muonetsetse zonena kuti amalawiwaso ndekuti mukuwachitira zabwino. Akuti kuliratu kwa a Jessie Kabwila ndikumeneko. Eya. Koma ndipangitsatu kulingalira nyimbo ina yake ya katolika akuti namalira namalira dzandililire. Namalira dzandililire ee mwaiona namalilalila namalira dzandililire ee ayi nkhanitu ndi imeneyo right kumanena zonena kuti uyu ndinamalira ndithu ndi mmene zilili kukambatu ndi kunena kuti nova chisankho analuza ndi anakhala akulira chisankho waluza ump umenewo bweranso kumangidwanso kulira kubweranso apa ndekuti zani Chakwera akataka ataka apolisi akatakasetcha ku nyumba ya Chakwera kulira kubweranso ndekuti apa kumangidwa kwa wina aliyense olira amakhala ndani kodi namalira wamkulutu ameneyo ndi Jessie Kabwila chabwino kulira sivuto angadandaule fwa ndiye kuti ali ndi ufulu umene akufunira ndithu kudandaulira kudzipanga express freedom of expression eti koma vuto ndi limodzi apa kumakhala pansi ndikumanena zoti tikulilira amalawi ayi ayi iyayi iyayi musaname iyayi musaname tizikonzeranatu kutali inu tamalirani kuno ife tikulira tikumangidwa kapena tikulira kuti tinaluza chisankho fine we understand koma kunena kuti no ifeyo tikulilira amalawi Aaa malawi wake uti? Inuyo mukufuna muzioneka ngati mmankonda malawi? Anthu omukonda malawi mukakhala anthu ake inuyo? Aaa yayi tiyeni tizikhalani serious. Inuyo ndi ma guy amene simunakonde malawi. Why am I saying this? Chifukwa chani ndikunena zizi kodi? Inuyo ngati munakonda malawi mmayenera kuonetsa chikondi chanu cheni cheni nthawi imene munali ndi mphamvu zofuna kusintha, mphamvu zoti munakatha kusintha zinthu koma kulephera kusintha. Aaa tiyeni tizinenani zoona inu Malawi amaonongeka mu ulamuliro wanu inuyo ngakhale zinthu zofoilira zikamachitika mmabwera kudzazibakira panopa muzibwera ndikumanena kuti no ujeni Malawi mmankonda mm inuyo mukanakhala mmankonda Malawi eti agogo aja amene anazayendera Bon Kalindo ena ake chaku Machinga uko ndukapeze zonena kuti akuti inetu ndikungodyatu tikuteko timango timango tatiwisi tonoti sitinakhwimenso sinanga ndi amene akupezeka panopa nde tikumatenga mango aja nde paja amanyung'unya nde basi tikumangowaduladula nkuwaikano mu chani kuwaika mu mbale tikaika mbale ndikusungunulano ndi super dipi kapena bax tikatero nde kuti tikuphako chani kunyung'unya kuja ndikudya tsiku limenelo tatani tadya Amene ajawa mu- mukanakhala kuti inuyo munakonda malawi mmayenera kuwakonda amene aja kuwapititsira zakudya amene ajawa osati kunena kuti dziko tu linalibetu ndalama ndalama tu linali nazo tu dziko koma simunalingalireko zoona kuti tigule chimanga kapena ku zambia kapena kuti kuti tithandize amene aja munalibe nazo ntchito magayi munali ndi mitu yoti no inali yotsekeka locked brains eh? Maubongo anu munaatseka tseka onse oti simmathanso kulingalira zonena kuti no kodi kuli Tanzania kodi no kuli Zambia munakatha even kukafika ku Kenya kuti no ngati munakondatu Malawi munakatha kukwera mitunda yonse kaya kukafika ku Kenya kuti mukatenge chimanga kuti no mudzathandize anthu ngati amene ajawa koma inali chani anthu akudya chiteze no ku ujeni ati kuja ku anthu akudya chiteze ku ku machinga kuja Guys anthu awawa osayankhula olo olo olo president wa dziko chakwera pakamwa pake sipanatulukeko olo mawu onena kuti zandikhudza kwambiri kuti no anthu aku akujera kudya chiteze zinthu zovetsa anali ngati kunena kuti no maso otsekeka ma brain anawo analoka mitu kulokeka funsobe nkumakhala kuti munaloka mitu yanu chifukwa chani Ndi chani chomwe chinaloka mitu yanu pamene pamene mungamvetsetse zonena kuti ndalama misonkho ya aMalawi inaloka ma brains these guys onena kuti iwowa amangokwanisa nde kuti kudya zimene angadyere china chilichonse anali nacho zonena kuti m'Malawi akukumana ndi zotani iwowa analibe nazo ntchito nde angaone bwanjino Munthu ndalamano zinatsekano tsopano kumaso kwatseka ndithu moti samatha kuona china chonse they they became blind they became blind anasanduka ndithu osaona kukhalano pa leroli ndikumanena kuti ayi ife timankonda Malawi tikulilatu kulilila Malawi munayenera kulilila Malawi nthawi imene ija imene amagogo aja amadya nde kuti mango mango achani aja awisi eh timango takeso tosakhwima ndikukagona tsiku limenelo kwatani kumalingalira zoti timango timenetiti tikangotha kodi ndipanga bwanji survive fa ndiye kuti mwezinso sindingathetu ndikhala ndatimaliza timango timeneti ndiye ndi- ndipanga bwanji survive ine kukafika mwezo ma guys let's be serious nthawi imene chande imene inu mayenera kubwera ndikuzalilira amalawi munakabwera nthawi imene dzandikulilira amalawi Ndikukuuzani bwezi nde kutino leroli mukamanena kutino tikulilira amalawi bwezi kutino kuti awatu sikoyamba. Malawi akumana ndi mavuto anzathu anamulilirapo ndipo anapanga zonoti asinthe. Koma ayi ndithu simunapangepo china chilichonse nthawi imeneja. Inutu ngati mukuti inuyo mukulilira amalawi ndipo nkumazimva ngati mukulira. nkumatulutsa misozi. Ineyo nde ndikuona kuti misozi yanuyo ndi misozi ya ng'ona hehe akuti misozitu ya ng'onatu imeneyoyotu ee kaya ngati kuti iyoyo si imene inagagadatu munthuyotu koma ndi imene imatchopa ndithu chopping amwene kakakakaka kuphwanya ndi mafupa omwe amwene ee iweyo wamphwanya mafupa munthuyo kumu kumuphampha ndiweyo m'madzimu wamugwira ndiweyo ng'ona iwe kenakoto basi uzibwera ndikumayima pa mtunda ndi kumalira misozi ehe, misozi yang'ona crocodile tears akuti tapokamba mwati azioneka ngati kuti iyo- iwo ndi osalakwa iyayi inuyo inu inuyo sizoti mmakonda malawi iyayi ndipo uno mukamakamba zoti 2030 sikutali tikubwera choyamba ndikuwuzeni zonena kuti

Inuyotu simukubwelera 2030 iyayi mukuzinamiza choyamba ndi chonoti nkutali komanso chachiwiri nchonoti no muzinamiza chifukwa chani kodi ife tikamakamba sitimangofuna kuyankhulatu ife si andale we are not politicians or rhetoricians iyayi ifeyo ndizonoti timafuna tizizikamba zinthu zoti no ndizogwirika chifukwa chimene ndikunenera kuti simukubwelera ma guy mumvetsetse apapa nchonena kuti inuyo ndizoti record yanu zomwe munapanga zija ndizimene akupanga awawa ma guy awa dpp wa musiyana dpp akubitani kanthawi kochepa koma akukubitani mmene tikuona nde kuti no zinthu zikupanga stabilize chimanga chikutsika mtengo zimene inu simunapange nthawi imeneja mwaiona ndekuti mungathe kuona kuti okay ka forex kakhala ngati pang'ono ndi pang'ono here and there mafuta pa bed zimene zimakukanikani zimene ma guy akuzipanga stabilize nde tikati tipiteno ndi pa ground performance inuyo ndioti akubitani nde mubwerera bwanji chifukwatu mungabwerere pokhapokha dpp itanyula kwambiri kuposanso inu nde kutanthauza zoti ii nde bola sotaja amatithamangitsa zikwanje koma bolani zimakhala chonchi chonchi komano a dpp akupanga bwino Nde mukanene zoona kuti anthu anganene kuti tibwelele kuja ku zikwanje kuja chifukwa takhuta khuta panopa tibwelele ku zikwanje kuja soba tikathamange ndi zikwanje ee chifukwa choti tili ndi mphamvu mphamvu zokathamangila ayi ndithu zosatheka zimenezo inuyo mukuenera kuziwa zoona kuti ndipovuta panopa pomafikanso even 2030 izakhala times 10 difficult mwinanso times 10 so tachepetsa kudzakhala ma times times kuvuta kwake kuti inuyo mubwelele Chifukwa ma guy awa akufunano akonze zoti eh tisadzachokenso nde zikutipulatu mwaona. A Norman Chisale munaona dzulo zimene apanga zinthu zabwino kwambiri. Hmm? Zinthu zokoma kwambiri ukamaziona kumanena kuti izi ndi zimene timafuna kuthetsa katangale nde kumene kuku kuchitatu kudulatu mututu pa amwene kuduliratu mutu amwene njoka kumangophupha katangale kumangophupha kokophupha kuti olo uphuphephuphe iweyo kwatsala kunkona kuti no Ka energy kamene kali mmenemomo, ka life force kamene kali mmenemo, kakus, kakuf, kaku, kakuchokamo mmenemomo, nchifukwa ikuphupha, kuphuphaphupa, basi tikuthana nato. Nde inu mukanene zoona kuti no, tibwerera. Ah, ndi zimene zikuchitika pa ground, mwanamatu kwambiritu. Inuyo mukuyenera mungoyembekezera kunena kuti muzikhala kumeneko, ngati simuli united, chipanicho chisosoka, chisosoka, mcp isosoka. chifukwa nde anthu azithawa kuti eh, eh, eh, ku nde eh, kuli bwino mpite kwakuti bwino nkaime pandekha Ime- mwaona zomwe zizichitika zezo koma ngati mungakhala ogwirizana ndekuti chipani chikhala ngatino kumbali yotsutsa chipani cha mphamvu ayi akunenatu choncho atero iwo atero eh, mayi jessie kabwila sakuopatu eh, kuti kumangidwa kulira kwawo nkulirira amalawi inu maganizo anu mu comment section mulemezanso maganizo anzathu akuti